igbo nwe mmadụ ekelekwa m unu n'ụbọchị taa abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa igbo nọ n'ụzọ igbo nọ n'ama igbo nọ n'iro igbo nọ na ebe ọrụ nna ala ana m ekele unu a sị m ihe ọma mere nwoke emekwere ibe ya ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebena nku kwakwaa ya ọ ya wụ ebe anyị nọkwa n'elu ya ya mere igbo ekelekwa m unu. Ah, enwe ihe m kwuru mbụ m ga-akọwa bụ gbasara mmụọ asaa ndị igbo na-eme and na ihe onyonyo nke nke nke mbụ m mere gbasara mmụọ asaa akọwara m gbasara nkwu so achọrọ m ka m mara ma m ga-akọwanwu mmụọ isii ndị ọzọ fọgasịrị afọ mana ka m detukwuo aka n'obere na ihe gbasara eh, agwụ Eh, akọwara m gbasara agwụ so ka m detukwuo aka n'ihe gbasara agwụ igbo nwe mmadụ enwe ihe dị mkpa o ji kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye igbo kwesịrị ka ọ rụọ agwụ ma onye na-eme ọfụma ma onye anaghị emewere ọfụma o kwesịrị ka ị rụọ agwụ agwụ a na-adị ka nsikwa ọbụla ma ọ bụ mmụọ na-ezi mmụọ eji amata onye wụ onye mmụọ na-ezi onye na-ezi onye ọbụla ozi gbasara onye ọ wụ enwe ihe ndị oyibo na-akpọ destiny or destination ọ bụrụ na ị jụọ onye igbo na-asị ka ihe des- destiny pụtara ọ ga-asị na ọ akara aka mana ọ bụrọ ihe ọ pụtara destination a na-akọwa pụtara ebe mmadụ si where is your destiny where are you destined to kedu ebe ị na-aga where is your destiny kedu ebe i si ọ wụ ofu ihe destiny pụtara akara aka akara aka ihe akara aka mean pụtara n'oyibo gift a natural gift given to you by God ya wụ Chukwu- e- e- ihe Chukwu nyere gị onyinye amara Chukwu nyere gị ọ dị iche na destiny destiny bụ ebe mmadụ si so ife o ji dị mkpa ka onye ọwụna nwoke na nwaanyị rụọ agwụ a dịka esi ekwesị rụọ agwụ ọ bụrụ na ị bịa rụọ agwụ dịka esi ekwudo arụ agwụ dịka onye Igbo bụ. agwụ a na site na agwụ a na ịgba afa n'ime ihe ndị mmụọ mmụọ- ihe ime ihe mmụọ dị iche iche na omenala na ọdịnala Igbo ga-akọwa ebe mmadụ si bịa ụwa ọ ya bụ destiny destiny pụtara ebe mmadụ si bịa ụwa enwe ndị si n'elu enwe ndị si n'ikuku enwe ndị si na mmiri enwe ndị si n'ala enwe ndị si n'osisi wee bịa ụwa enwe ndị si gasị ebe niile dị iche iche and otu a mmadụ si bịakwa ụwa otu ahụ ka ebe ahụ o si na ọkwa ebe ahụ na o si ga-akwadokwa ya n'ụwa ọ bịa o wee gaa ọfụma ọrụ ọ na-awa ga epere mpe anyị nụ ọsadebe na oliver de coque ebe ha na-agụ egwu si esi egwu m si na mmiri egwu m si n'ikuku o si na mmiri bịa Ọsadebe gụọ nke ya sị mmụọ mmiri diri m ozi osimiri ka m si eje he ndị mmasị achị mgba achị mgba gọfọbi ndị ahụ ndị ghọtara ọdịnala na omenala ndị Igbo mgbe ahụ nne ya mana ya ghọtara mana ekele m Chukwu na nzọpụta abịago n'ụbọchị taa so ọ agwụ a na-aga akọwa ebe mmadụ si bịa ụwa ị nenee ndị mmadụ dị ka ndị mmadụ ahụ kpọrọ aha na Oliver De Coque ị fụ na fa bidoro na nwata gụwa egwu Ọsadebe bidoro nwata gụwa egwu Oliver De Coque bidoro nwata gụwa egwu maka na ha mere ihe ndị a niile mara na mara ebe ha si bịa ụwa ma ihe ha kwuru wee bịa ụwa ma ihe chi- ihe ihe chọ- ihe ha chọrọ ka chi ha rụọ na ya wụ ụwa ha gụọ na egwu bụrụ odogwu na egwu a ha gụrụ bụrụ mmadụ na egwu a ha gụrụ ọ gara ọfụma ha bie ezigbo ndụ dịka si kwuru ndị ọcha na-eme ya wụ ndị ọcha na-eme ya I- ị lee anya ịhụ ndị ọcha ị ga-ahụ otu ha si ebi ndụ bido n'ụmụazị ka a na ndị ọcha na-amara ihe ụmụ ha ga-awụ ọ ya anyị apụta sị na ee bekee bụ agbara bekee bụ agbara." bekee agbara pụtara mmụọ onye mee ihe mmụọ mmụọ gwa ya ihe ọ ga-awụ gwa ya otu ọ ga-esi gara ya ọ gaziere ya ọfụma a na-asị anyị nọ na-etinye bekee bụ agbara bekee bụ agbara bekee bụ agbara agbara ha mere ha mere ihe mmụọ amara ihe ha ga-awụ mara ihe nwatakịrị a ga-awụ etinye ya n'ụzọ ahụ ọ gaziere ya ọfụma ọ bụrụ ihe ọ chọrọ ịwụ ị lee ndị ọcha sị gị na ei ezi gị pichọ ya ọfụ vidio ya na o pere mpe meme nke a na mgbe o pere mpe ka o bidoro ei a na-ezi ya ebe a na-ele na telivishọn ọkebụ a na-asị ndị ọcha wụ agbara ka otu ọ ndị ọcha na otu ya si eme eh, ha ji ha si na nwata mara na nwa a ga-abụ onye dị otu a maka na ha na-eme ihe mmụọ nke ha anyị na-ahapụ nke a gaa na chọọchị na-akụ aka na-ama n'elu na-eme speaking in tongue na-eme casting and binding ebe na-agwa ndị mmadụ sị ịpụtara gị na-asị every spirit every spirit disturbing me I bind you I cast you I rebuke you I fire you ihe a amaghị ihe nke mmadụ mmụọ ọbụla na-enye nsogbu kpatara ihe mmadụ na-enye nsogbu ihe ị ga-eme bụ ịrụ agwụ gbaa afa amara mmụọ dị ihe amara ihe mmụọ a chọrọ maka na mmụọ na-enye gị nsogbu o gosiri na ị na-eme ihe i kwesịrị ime dị ka mmadụ ya mere mmụọ ndị a ji enyegasị gị nsogbu a ga-echechiri gị ụzọ ọ bụrụ na ị gaghị amara mmụọ a mara aha mmụọ a mara ihe ị ga-eme mekwa ndị mmụọ ndị mmụọ akwadozie nyere gị aka ibi ụwa gị bie ọfụma ụwa dịrị gị na mma maka na ihe i kwu bịa ụwa ka ime ụwa ka ụwa gara gị ọfụma so ọ na-awụ a na-akọwa ndị mmadụ ana-aghọta so ọ ya bụ ihe ịrụ agwụ na ndụ onye Igbo ọbụla ji wee dị ezigbote mkpa ya nwere ọzọkwa n'ime mmụọ asaa a na-ekwu maka agwụ ka m na-ekwu asị ka m rụtụ agwụ obere aka mmụọ asaa ka m kpọọkwa ya ọzọ agwụ ee ngwu ngene ojukwu njọkụ ee igwe na ala akọwasịra m gbasara agwụ ọzọkwa chọrọ ịkọwa na agwụ e, ngwu osisi ngwu ndị oyibo na-akpọ ya acacia tree acacia tree ị gụọ exodus ihe ka bụ ị gụọ na baịbụl nyere ka exodus chapter 30 gụrụ ya gbadaa ị ga-ahụ ihe ihe merelu chukwu ji chineke ji eso moses na ya were acacia tree ya osisi ngwu wee rụọ- wee rụgasịa ọtụtụ ọrụ dị iche iche enwere ihe mmụọ ndị igbo ji ngwa osisi ngwu were arụ osisi ngwu osisi dị ike ị fụrụ osisi ngwu ị fụrụ osisi ọjị ị fụrụ osisi akpụ osisi ya niile dị ike na mmụọ enwere ihe enwe ihe eji ya arụ so otu a ka ọ dịkwa ngwu a enwekwe ndị sikwe na ngwu enwekwe ndị na-eme ngwu a ngwu a na-enwe ihe ọ na-arụrụ ndị Igbo mana ọ bụghị ihe ga-akọwa kịta ọ bụghị ihe ga-akọwa ebe a mmụọ ọzọ kwa ngene ngene n'ime mmụọ asaa enwekwe ihe ọzọ na-akpọ ngene pụtara mmiri enwe ndị si na mmiri were bịa ụwa dịka esi nụ n'ọnụ ọtazi na oliver de coque ha kwupụtara ya so n'ebe a ka ha si ị na-aghọta so ya ya bụrụ na i si ebe dị otu a bịa ụwa o kwesịrị ka a mara mmiri dị nke- mmiri dị ihe ahụ mara mmiri ọ wụ mara otu a ga- ọ ya mere eji ahụ mgbe ụfọdụ gị hụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe a na-aga na mmiri achụ aja mana ọ bụ ihe m ga-akọwa ebe a na so ngene a na nọchiri anya mmiri maka na ndị Igbo na-ekwukwa sị enweghị ihe siri n'ụwa ghara mmiri enweghị mmadụ nwere ike ime n'ụwa hapụ mmiri mmiri dị mkpa n'ebe ndị Igbo nọ kpatara na onye ọbụla na-eme ihe ị na-eji mmiri so mmiri a na-enwekwa ihe ji mmiri eme enweghị ihe ga- ịgbara mmiri na ịgbara mmiri tii na iko ya anyị na-eme ngene ọ ịma anya nke ịgbara mmiri tii na iko na ịnapụ ndị ịnapụ n'ụtụtụ na inwe ike gbara mmiri na iko na kwuo okwu kwuo okwu wụpụ mmiri ahụ onye onye na-emegide gị enwe ka esi eme ya onwe onye na-emegide ma onye na-emegide ihe na-adịghị mma ịgbara mmiri maka na onye ọbụla na-aṅụ mmiri onye ọbụla na- ma onye ọma ma onye ọjọọ na-aṅụ mmiri so e were mmiri a wee kwuo okwu onye na-emegide gị, enwe enwe ka otu mmiri a ga-esi rụọ ọrụ maka onye ọbụla na-aṅụ mmiri nke ahụ abụrụ ya mana ọ bụghị ihe nile ka m ga-akọwa mana ngene wụ mmụọ ọzọ ndị Igbo na-emepe ọwụkwa mmiri ma mmiri na-ezo ezo ma mmiri iyi o ma mmiri dị iche iche ha niile bụ ngene so ọzọkwa wụkwa njọkụ njọkụ wụkwa njọkụ bụ mmụọ ndị igbo na-azakwa ya niile n'aha ndị igbo na-ahụ aza ojukwu ndị igbo na-aza ngene ndị igbo na-aza njọkụ ndị igbo na-aza ị ga-ahụ nga na-aza nwa ngene nwa agwụ ee ebe ha ji na-aza aha mana ọ bụghị ihe ga-akọwa kịta so njọkụ a na-agba ọkụ enwe ndị na-eme mmụọ ma ndị ma anya ya nwe ka ha si eme maka na eme onye ọbụla na-eri ihe ọkụ si so ya na mmadụ na-emegide gị ma ọkwa na-eme ihe ọjọọ enwe ka ị ga-esi were ọkụ rụọ ọrụ mgbe ọbụla onye a riri ihe ọkụ si ihe ọjọọ ọnụ o mere gị alaghachikwuru ya ọkwa ihe ọjọọ na-eche ya alaghachi mana ọ bụghị ihe nile ka ga-akọ maka ndị na-enweghị nghọta ọzọkwa okwu igwe igwe igwe mkpụrụ elu hmm, elu ọzọkwa ala abịa na omenala ndị Igbo igwe nwoke ala wụ nwaanyị ọ bụ ya mmiri zoo ihe ọbụla nọ n'ala na-awụ na site n'elu ka o si bịa ya bụ na mmiri zoo ee ọ- o mee ala mma ala ahịhịa epuo osisi epuo ọka epuo maka na ala wụ nwaanyị elu nwoke ọ nwoke na-atụwa nwaanyị ime ihe bụ na ọ dịbara na gboo gboo gboo na ọ nwoke ga-anọ n'elu nwaanyị Eh, nke a ndị ọcha bịazi na-asị nwoke lụwa nwoke nwa- nwaanyị lụwa nwaanyị ọ kwa na mgbe ụfọdụ nwaanyị ga- nwaanyị ga ya aga lụọ nwoke ihe ndị a wụ arụ ihe ndị a bụ ụka na ihe na-ekwesịghị ekwesị butere ya so ndị be anyị na-akọwa bụ ọdịnala ndị igbo bụ ihe kwesịrị ekwesị so igwe ala elu so e nwere mmụọ na-emekọ gbasara ya mere ndị igbo weta ọjị ha sị elu tara ọjị ala tara ọjị elu gbara ma ọtụrụ ala gbara ma ọtụrụ onye ọbụla na-emere n'ụwa elu na ala nọ n'elu ime ị ga-anọ ọfụma ọ dịrị na gị na mma so ọ ya wụ- ọ ya wụ dị okwu so ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a, elu elu na ala nọnyere gị na ihe ahụ ị ga-anọ ọfụma ihe ọbụla ị na-emekọ n'ụwa a, elu na ala megide gị nsogbu adị kpatara na ndị Igbo ji arịọ mmadụ biko sị emerụna ala emerụna ala ala nwere iwu dị n'ala mana mbọsị ọzọ m ga-akọwa ihe dị otu a ya mere elu wụ nwoke ala wụ nwaanyị maka na ị ma na nwaanyị bụ- ọrụ nwaanyị bụ iwepụta ịmụpụta ihe nwaanyị na-amụpụta nwoke nwaanyị na-amụpụta nwaanyị otu a ka ọ dịkwa n'ebe ala nọ and ọ na elu na-eweta mmiri elu na-eweta ikuku elu na-eweta anyanwụ elu na-eweta ọnwa ọ wụ ihe bara ala uru so ihe niile elu na-eme ọnọdụ e, ọnwa kpakpando anyanwụ ikuku mmiri ihe ndị a si n'elu were abịa ndị a bịa ọ ga-eme ka ala dịrị ime ala bụ nwaanyị dịrị ime ya dịrịzi ime ahịhịa epuo osisi epuo a kọọ ihe a kọta ihe n'ala nweta ihe niile nweta ihe akụkụ nweta ihe nwere ihe ala epuo ala maka na ala wụ nwaanyị anyị na-aghọrọzi ọka na-aghọrọ ube na-aghọrọ ihe dị iche iche so e nwere ka ndị be anyị si eme ihe niile ọ ya mere na ala nwere nsọ maka niile anyị ga-ahụ na mmadụ ma onye ukwu ma onye nta nwụọ n'ala ka ọ na-aba ị na-aghọta ee ihe ọbụla ị na-eri eri n'ala nshị n'ala mmiri n'ala ihe niile bụ n'ala ka ọ na-ala so enwere ihe dị enwere ihe mmụọ dị na gbasara elu na ala mana ihe na-akọwa na so mmụọ asaa na ịtụkọta ya ọnụ na ọnọdụ ka chi buru ibu maka na ihe mmụọ asaa na ngịziri na a na- a na-eme ya eme so ịtụkọta ha ni- ha niile imekọ- imekọta ịchịkọta ha niile ha niile bụ ike ịtụkọtachi ha niile ọnụ ha niile eruru dị ezigbo ike ọ nọzi ọ dị ka chi na-aghọta ihe m na-ekwu so ka a ghara ịga ote aka maka ndị na-enwebeghị nghọta gbasara ihe a because obere obere ka e si eme ya ị mee ya n'ike ndị mmadụ aghọtaghị igbo mana ọzọ nwere ike ugbo ya na igbo onye igbo erubere agwụ kaba ahụ rụọ agwụ n'agbanyeghị afọ ole ị dị n'agbanyeghị na ihe ị na-eme n'agbanyeghị na ihe na-agara gị ọfụma ọ na-agara gị ọfụma agwụ a na ga-eme agwụ a na na-eduzi mmadụ agwụ a na ga agwụ a na na ọ dị ka ịkpọlite ndị mmụọ dị iche iche mmụọ ozi na mmụọ dị iche niile kwesịrị inyere ya aka na be mmadụ ọ gara ọfụma maka na ndị Igbo kwere na nwa mmụọ emegbuna mmadụ nwa mmadụ emegbuna mmụọ ihe a na-aga ọfụma ọ bụrụ na o si otu a gaa ihe agaa ọfụma maka na e nwe ndị mụrụ anyị n'ụwa mụpụta anyị sị ka anyị nọchie anya ha ka anyị mewe ihe ha mefọrọ ka ọ na-aga ọfụma so ya na ị rụọ agwụ gị mara ihe ndị a na-ekwu i nwezie ike mekọ ihe with gị na mmụọ na-emekọ ihe maka na ndị oyibo gwara anyị sị spiritually control the physical

ya bụrụ na a lọghachiri ụmụ ihe ndị a niile anyị ga-awụrụkwa odogwu a ga na-ebikọ ogologo ndụ ọ na-adịrị anyị na mma anyị awụrụkwa odogwu ahụ anyị awụrụ ihe kwesịrị ịbụ igbo nwe mmadụ ọ ka ọ ha m n'ọnụ ee e nwekwa ihe ọzọ ị chọrọ gbasara okwu a m kwuru i nwe ike mee ka m mara ma kọwakwa ya e nwekwa onye ọzọ ị makwa nnọkwa oke ịma ị ga-ajụrụkwa ajụ gaa jụkwa ha ajụ ọ dị gị ka ihe m kwuru awụrọ ya ị jụkwa ajụjụ so onye nọ na ya onye nọ na ya so udo dịrị ụnụwa ndị igbo onye na-ege m ntị udo dịrị ụnụ na aka m na ọfọ- onye ka na mkpụrụ onye ọbụla na-ege m ntị ọfọ ọma ọfọ ọganihu ọfọ ịdị mma ọfọ ihe akụ akụ ọfọ ihe enwe enwe ya dịrị onye ukwu mma ya dịrị onye nta mma maka na ndị igbo sị na ụmụnna jidezuo akụ iro na asị alaa ya mere e ji ekwu okwu sị ihe ọma mere nwoke ya mere nwaanyị ihe ọma mere onye ukwu ya mere onye nta ihe mere onye onye agbata obi ya mekwere onye onye ihu ihe mere mere onye nọ n'ụlọ ya mere onye nọ n'iro so otu a ka ọ ha m n'ọnụ daalụnụ igbo nwe mmadụ igbo m ji eme ọnụ udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa na ụbọchị ọzọ